komweko nde mu december 1972 ndege zawo zimayenda chimodzimodzi koma inali nthawi yonena kuti inali winter kumazizira kwambiri nde winter nthawi zambiriso kumada msanga pena kumafika pomada mma 4 koloko mma 5 koloko kumakhala kuti kwayamba kale mdima nde ndegezi zambiri zinali za nyuwani chifukwa chonena kuti ndege zawo zakale zimatchuka kunena kuti zimakhala ndi ma fault ambiri osadziwika bwino nde anayamba kupangisa ndege za nyuwani nde anali ndi ndege iyi ya nyuwani flight 401 inali ndege yayikulu kwambiri inali inalinso wide yet yonena kuti mzere umodzi umakhala ndi mipando 8 nde inali ndege yaikulu ima- inali yo- capacity yake inali inali ndi capacity ya anthu 400 imatenga anthu 400 inali ndi ka upstairs ndi downstairs inali ndi lift yoti munthu amene afuna kutsika pansi apita akakwera lift yo inali lift yoti yongotenga munthu mmodzi nde panali ma lift awiri ina mbali ina apa ina apa zogundizana koma yongokwanira munthu mmodzi kutsika pansi kukwera mmwamba. Pansipo kwina kunalinso ngati kitchen komwe ma air hostess kape- kapena ndinene kuti crew imapangira zakudya kuti kaya anthu aoda zakudya afuna tiyi afuna coffee chani amakapangira kutiko amakapangira mu kitchenimo kudutsa mu kitchenimo kulowa mkitchen mbali inayo kunali ngati lounge ngati ka sitting room ka ma air hostess kuti akatopa akamaliza zawo amatha kukakhala mmenemo ndege ili mmalere nde ndege iyi tsiku limeneli inali ndege yonena kuti imayenda mkatikati mu usa momwemo imachoka ku miami kupita ku new york ku jfk international airport kuti ikachoka ku jfk international airport kuja itenganso anthu ibwerera tsiku lomwelo kubwereranso ku miami kuja nde ananyamukadi anatani anapita pa tsiku limenelo crew yawo cabin crew munali anthu amene anali mu cabin crew captain wawo anali robert loft Robert Loft anali ndi 29,700 hours yoyendesa ndege, experience yambiri kwambiri. First officer anali Albert Stockstill. Albert Stockstill analinso ndi ma hours ambiri kuposa Robert Loft. Zonena kuti onse kuwaphatikiza anali ndi experience yamphamvu kwambiri nde engineer flight engineer wao anali Don Repo engineer yu nayenso anali ndi ma flight hours nso ambiri anthu anali a experience kwambiri yonena kuti anali atagwira ntchito zaka 20 chakuti akuyendesa ndege nde zinali zinthu zonena kuti anthu otani ozolowera china chilichonse nde pa tsiku limeneli pa 29 December 1972 atapita ku JFK anakafika bwinobwino, nthawi yobwerera inakwana. Air hostess wina amati akwere nawo azibwerera, anamuletsa, anamubweza kunena kuti ma hours ako akwanira a week ino ogwira ntchito sungataninso sungagwirenso ntchito kuonjezera pamenepo nde anamubweza. Iye anabwerera. Flight engineer Don Repo anapita anapanga macheki ake onse kuona kuti chilichonse chili m'malo mwake chili bwinobwino. Kenako panabwera first officer amene anali Stockstill nkubwera captain robert loft anapita onse kukakhala utsogolo kuja ndege anakweza anthu tsiku imenelo ndege imayenera kukwera anthu ambiri koma kaya bwanji anthu ambiri anachita cancel inali yosadzadzayi mipando 68 inali yoti ili empty anthu sanakwereyi anangopangapanga cancel pa zifukwa zawo nde munali anthu onse pamodzi analimo 176 nde ananyamuka bwinobwino ulendo wawo ananyamuka mma 9 pm usiku eti koti kuli mdima nkale akuchoka ku jfk airport akupita ku miami nde anayenda bwinobwino ulendo wawo mpaka na munali munthu wina mu ndegemo passenger oti Anaiyamikira kwambiri ndegeyo kuti imayenda bwino kwambiri mpaka anali mu ndegemo analemba kalata kuthokoza kampaniyo ndi ndegeyo kunena kuti ndege yabwino kwambiri ya smooth ikuyenda bwinobwino. Anamalizamaliza kulemba kalatayo nkusunga kuti ndikapereka ndikakatsika kuti anthu aone kuti agwira ntchito yabwino kwambiri koma inali ikadali m'malere isanatere ndegeyo. Nde mmene imafika m'ma 11 pm ndege ija imatani imafika no ku airport kuti no akukatani akukatera. Nde akufika ku airport captain munthu wina amene anakwera nawo ndege anali pilot wa ndege ina kampani yomweyo ya eastern anangokwera nawo kuti akuti amapanga choncho eti kuti ngati uli crew member kaya ndiwe pilot kaya ndi chani ukuyenera kupita kubwerera mbali inayi umangokwera nawo ndege ina opanda kuti kaya ulipira kaya kutani chifukwa choti nanga si umagwira ntchito konko nde dzina lake donadeo nayenso anali pilot anakwera nawo nde kuyamba anakhala kwa ma passengers koma kenako ananyamuka anakakhala kutsogolo nde kutsogolo kunali ngati anthu folo captain first officer second officer nkukhalano ndi ndani engineer inali yayikulu ndege nkona kunali kukhala anthu folo nthawi zambiri umakhala pilot ndi first pilot mwina pena pakhala pakakona pena pake pakhala pokhala engineer koma apapa panali mipando yokwanira anthu folo ndeyi akufika akuti anachita contact air traffic control kuti tikufika tiku- tikutera nde air traffic control anawauza kuti ah okay pali ndege ina ikuoneka ngati ikuvutika ikuyenera kutera koma ali ndi ma issues ndi mateyala awo ma landing gear kaya ali stuck kaya ali bwanji nde amalimbana ndi ndege imeneyoyo koma anawauza kuti it's okay mukhoza kutera nde stockstill uja anayesera kutani ku, anadina batani kunena kuti mateyala malanding gear atuluke ndi mateyala akumbuyo ndi, ma, ndi teyala lakutsogolo nose landing gear nose gear yakutsogoloyo akadina choncho iwo amadziwa kuti mateyala aja atuluka timagetsi tina take tikayaka tosonyeza kuti giya iyi giya iyi giya iyi koma anapezeka kuti atadinadina giya imodzi sinayake yakutsogolo nose gear getsi sitinayake iwo aja nkudabwa kuti aa ah, ah, kukhala ngati nose gear sinayake china chake sichili bwino ndiye sangatere opanda teyala lakutsogolo olo lakumbuyo akuyenera mateyala onse anayesera kulimbana ndi batani lija kutani kuchongolera kukhala ngati abwezeresanso mateyala aja kuti kuwabwezeretsa mkati ndikuwatsitsanso koma magetsi akumbuyo amayaka kunena kuti mateyala atuluka koma lakutsogolo lija silimayakabe ndi anachita contact air traffic control kuti ah, sititha kutera kaye kukhala ngati tili ndi vuto ndi chani ndi landing gear wa air traffic control ananena kuti okay chabwino ndiye tangozungulirani kaye mmwamba mmwemu muone kuti mukonza bwanji vutolo kenako mundiuze mutani ndikupaseni okay kuti mutere basi iwo ajadi kuyamba kutani kuzungulira kuyamba kulimbana ndi chani light ija ndi amati mwina chikuvuta ndi light iyi mwina teyala lili bwinobwino light ndi yomwe sikugwira ntchito ndi anachita decide kuti chani tiyeni tilituluse light iyi tikachose kamene kali ndi getsiko tikagwedezegwedeze kenako tikabwereseseso nkati tione ngati katatani litayake ndi anapangadi zimenezozo kutani kuchotsa ka, ka babuko ndikukagwiragwira kukagwedeza anali ndi mababu ena akanatha kungochotsa nkuika ya nyuwani koma amalimbana ndi babu yomweyo anapezeka kuti ayitenga nkubwezeresaso atabwezeresa mmalo mwake light ija anapezeka kuti anazindikira kuti alakwitsa achitembenuza njira ina nde chajama nde anayimbanso foni ku air traffic control kuja kuti ah tajamisa chani laiti nde sitikuziwabe ngati laujeni teyala latuluka nanga si kuli mdima olo wa air traffic control sangatani sangaone kuti ndege yatuluka mateyala kapena ayi nde wa air traffic control ananena kuti ah ukubwera ndege zambiri eti nde mukamazungulira apapa mupangisa ngozi pitani kuma everglades muzikauluka ku- pamwamba pama everglades Mukauluka pamwamba pa ma Everglades mukukonza vuto lomwe muli nalolo, iwo ajadi anati okay, chabwino ndikutembenuza ndege kumapita ku ma Everglades, Florida Everglades. So ma Everglades iko ndingati kuchikhwawa kwina kwake, malo ambiri kwambiri kuli maudzu ndi madzi, nkokhala ngati kuti kumathero kwa mtsinje kuti mtsinje unatani unapitirira kulowa mmenemu koma si mtsinje iyayi ati madzi ake anali ngati 12 feet deep komanso kwa dzimaudzu dzitalidzitali et ndi amauluka mmwamba anauza kuti mukhale 2000 feet muziuluka 2000 feet mmwamba kwambiri analidi 2000 feet mkumati tipanga bwanji kuti tani tione ngati theyala latuluka kapena ayi nde captain robert loft anamuuza first officer wake kunena kuti tayike ndege muchani iyike mu autopilot kuti tikonze vutoli nde ujanso anati okay chabwino anadina batani kuyika chani ndege ija mu autopilot nde imadziyendetsa yokha pa 2000 feet pena anawauzira onse aja nkuyamba kulimbana ndi chani ndi getsi lija kuti tilitulutse titani titani kenako robert loft uja anazanena kuti ah injiniyanso upite pansipo akuti pansi pa cockpit pamene amakhalapo pali ngati ma stairs opita pansi muli ngati kamalo kena kake pansi ati mu avionics ani ake ati amapatchula kuti hell hole ukhoza kupita pamene popo kulowa mmene momo kupita pansi ndi kukasuzumira kuti uone kuti theyala latuluka kapena ayi ndi anamuuza ndani engineer don ripo pita pansi ukatani ukayang'ane ukayang'ana getsili likhala lopanda ntchito at least tidziwa kuti theyala latani latuluka ndi don ripo anatani anapita pansi paja kumakatani kuti akayang'ane uja ali pansi paja captain Stockstill ndi uja ongobwera ongokwera nawo uja donovan onse amalimbana ndi chani akulimbana ndi laiti ija kuti "Ah, kodi laiti imeneyi bwanji anafuwula kumufunsa Don Ripo uja kuti ukuona pansipo? Theyala latuluka? Don Ripo nkuyankha kuti sindikuona kalikonse kuli chimdima. Iwo aja nkumati ah, ndiye tipanga bwanji? Nanga si konse kunali chimdima. Ndi anampatsa anamponyera light ina yake chani kuti tasuzumira ndi ichi. Koma potembenuka kapteni uja anapezeka kuti anadina ndi bondo, anadina batani ndi bondo. Batani lake nkukhala la lochosa autopilot kuti ndege ija imadziulutsa yokha koma anali bize kwambiri kukambirana za laiti zoti tiwone theyala potembenuka anadina ndi bondo batani la lochosa autopilot ndege ija nkuika mmanual koma anthu aja anali bize kwambiri ndi laiti ija sanazindikire kunena kuti achosa ndege mu manual mu- achosa ndege mu autopilot akuyankhulana akutani ndege ija inapeza kuti nanga si palibe no amene akuyiyendesa munthu akuyenera kugwira chiongolero nkuyamba kuyiyendesa ndege ija inayamba kutsika koma sinalozese mutu pansi ikanakhala kuti yalozesa mutu pansi anthu aja akanadziwa kuti hey koma imangotsika ili flat chonchicho kumangotsika mpakana inatsika 250 feet anthu aja osadziwa kuti ndege kutani ikutsika nayenso air traffic controller anali busy tsiku limenelo koma anayang'ana pa radar anaona kuti ndege ija yatsika itatsika anapanga contact koma sanauza kuti ndege yatsika bwanji mesa ndinati mukhale 2000 feet Iye anawafunsa kuti is everything ok? Anthu aja nkuyankha kuti ah, tikadalimbanabe ndi chani ndi light. Uja nkuzati ok chabwino mukakonza munditani mundiuza. Kenako ndege ija imangotsikabe anthu aja osazindikira fasi imagwa ikuda imangoti kutsika pang'ono kutsika koma inali ikutsika kenako anapeza vuto so lina linalonera kuti nanga si injiniya ali pansi akuyang'ana chani akuyang'ana teyala Engineer akanakhala kuti wali pa malo pake bwezi ataona komanso palibe onse anangokhala ndi focus yawo yonse pa light kenako panalira chani panalira panachita chime bell alarm bell alamu yo yonena kuti ndege yatsika kwambiri ili mmu mmunsi koma zosonyeza kuti palibe amene analimva alarm bell ija anali busy aliyense akukambirana amaseka kumati koma light imeneyi ndi chani kumapanga ma joke nkumaseka mpakana osachita notice komanso alarm bell inangolira for 1 second nkusiya anthu aja busy kuyankhulana kenako anazapezeka kuti second office anazayang'ana kuzanena kuti ah tasintha tasintha altitude tikutsika captain nkuzati what akuti ah, ndege yasintha china chake captain nkuzayang'ananso kuti ah what's going on within 10 seconds of kuyankhula mawu omaliza amenewa ndege inagwa Inali itatsika kale mmunsi kwambiri, inagwa, inagwera mma Everglades muja, mu, mu dzimadzi, dzithope, dzimaudzu. Nthawi yomweyo, panali munthu winawake anali ndi mzake mu boti yawo, amayenda mma Everglades mu, anthu akuluakulu, of course, ati amakagwira achule madzulowo. Anangodabwa, anaona kuwala, kuti, Ah, chawala kumunsiko ndi chani? Ndiye anayendetsa boti yawo ija kupita komweko. nkukatutumuka kuti akupeza scene yoopsa kwambiri kuti pagwa ndege yaphwasukaphwasuka anthu ena afa ena akufuula kuti thandizeni iwo aja anangotuluka mboti mwawomo anthu aja kuthamangira pamene paja nkumaatulusa anthu aja one by one mndege muja amene ali moyo kumayika mboti sono anapanga zimenezo ma air hostess amene anali amoyo anali ndi moyo amafuula kuti aliyense, wina aliyense asayerekeze kuyasa machesi. Musayase machesi chifukwa chonena kuti mafuta andege anatayika nkukhala konse kunali ngati madzi osakanikirana mthope osakanikirana mmafuta ndi kunalinso mdima ndi amaopa kuti wina akangoyerekeza kutenga machesi nkuyasa kuti aone chifukwa choti kuli chimdima. konse kubuka moto ndi anthudi sanatani sanayerekeze kuyasa machesi ena anavulala kwambiri kuchekeka zija zonena kuti akanatha kungotuluka magazi kupanga bleed out nkufa koma chifukwa choti amagwera mdzithaphwi dzimadzi za dzithaphwi dzomata dzamatope dzimatope zija dzimati dzikaamata zimakhala ngati kuti zatchinga bala lija nde magazi samatayika chonchicha nde amakhala ngati kuti akupulumuka chifukwa cha malo amene anatani anagwera ndege ija sinangofikiranso kuphulika chifukwa choti inalibe mmusi mene imadzagweratu komanso impact yake sinali yamphamvu kwambiri ati mene imafika pa, pansi inali kuthamanga 237 miles per hour mene imachita hit nde energy ya ndege inatengedwa ina, ina ndi matope ndi madzi koma kenako a rescue anafika anapanga zomwe akanapanga um, panamwalira anthu 101 panapulumuka anthu 75 ofufuza anafufuza kumvetsera ma recordings onse a mundege chani anapanga conclude kunena kuti ndege inagwa chifukwa cha pilot error komanso analuza situational awareness sama panga pay attention kunena kuti kuchitika chani anthu onse oyendetsa ndege amachita focus on chinthu chimodzi munali anthu folo winayo of course samayendetsa nawo koma nayenso anali pilot onse amayang'ana gates engineer anali pansi palibe amene amayang'ana ndege kunena kuti ndege kuuluka bwanji ndikuluuziratu situation mpaka na ndege kufika pomatsika kumatsika osachita notice kenako mpaka ndege inatani inagwa nde yonse inagwera poti inali pilot error mu anthu amene anali kutsogolo aja uja anangobweramo uja pilot amene anangobwera kudzakhala nawo uja anapulumuka ndi amenenso anafotokoza zambiri za zomwe zimachitika mkatimo kuphatikiza ma recordings captain first officer ndi engineer onse anatani anamwalira nkhani sinathere pomwepa ndi zomwe zinachitika nzone kuti ndege itagwa sinaphwasukiretu yayi sinatheretu yonse iyayi inapezeka kuti chifukwa cha pamene inagwera komanso impact kuti sinali yochita kukhala yamphamvu kwambiri mapati ena a ndege ija anali abwinobwino anali akadali anyuwani onena kuti zabwinobwino ndithu zitsulo zoti a zitsulo zikhoza kugwiritsidwanso ntchito ndi mapati a ndege ndi odula kwambiri nde kampani ya eastern airlines inaona kuti ah, kuli bwino atenge mazitsulo zija aziike mu ndege zina malo moti akagule zinthu zina. Anasanthulasanthulapo zitsulo zonse zomwe zinali bwinobwino kuzitenga ndikukaziika pachani kukaziika mu ndege zina za mu ujeni fleet yawo ya Eastern Airlines. Apaika chitsulo ichi apaika chitsulo ichi chanchani zochoka muchani ndege inagwa ija nde Apo, anatero, ndege n'kuyamba kumayenda. Kenako panayamba kuchitika zinthu zodabwitsa. Ndege ina, Flight 318, inanyamuka, imayendanso ulendo wake mkatikati momwemo. Ma air hostess a nthawi zonse, chani. Nde ma air hostess anapezeka kuti amakapanga zakudya. Mmodzi anatsika mu lift kupita pansi paja kupita mkitchen kuti akufuna akapange zakudya nde air hostess wina ananena kuti ah uyo akutani ndege siyodzadza kwambiri odi ndikatani ndikamuthandiza kuphika uja nde uja anakwera lift ina kupitaso pansi pomwepo nde uja anali pansi uja anafika pansi nkuyang'ana Kenako anabwelanji anabwelera wina uja anali akutsika sanaone kuti nzake uja wapita mmwamba nde atatsika anafika pansi paja anangopita straight kuyamba kutani kumapanga matii makofi koma amayembekeza kuti nzake uja atulukira nanga si amalondola air hostess nzake nkupezeka kuti ah, akuona sakutulukira koma kumafira ngati kuti kumbuyo kwake kwaima munthu iye uja ah, ayang'ane kumafira ngati kwayima munthu kenako ananyamuka kupita chitseko chizina kunali sitting room yokhala ma air hostess ija kuti akamuyang'ane nzake mmenemo kulowa kupeza kuti kumafira ngati kuti muli anthu koma mulibe mwa aliyense kenako anayamba kuchita mantha ah, kumamva ngati kuti ngati mukupumidwa ngati anthu akupuma kutani iye uja ah, ah, nde anathawa kuthawa kupita mmwamba Ma air hostess ena kumulandira akunjenjemera atafiira. Anamutenga kupita kuti tiyeni mukakhale pansi kumupitisa ka room kena kukapeza air hostess nzake uja nayenso ali njenjenjenjenje akulira. Onse kuyang'anana onse anangoziwa kuti onse atani achita experience zofanana. Akuti ih pansipo pakumveka kuti pali anthu koma sukuonapo chani sukuonapo anthu uyu nde analemba report. nkutumiza ku airline kuti taona zinthu ngati izizi zomwe zikutidabwitsa kwambiri kuti nchani tagwira ntchito zaka zaka mu ndege izi sizinachitikenso kenako tsiku lina ndege yomweyo ikupita kwina mwakwera anthu amayenera kukhala anthu 200 koma amachita count amawerenga kaye anthu onse kuti achite verify isananyamuke kuti kwakweradi anthu 200 anadabwa akuwerenga anthu 201 Wati, ah, 201 kuwerenganso 201 kenako akuona a pakhala ndani pakhala kapteni wakhala poteropo wavala chipewa nde anaona kuti oh tikuwerenga nawo kapteni uyu nde anaona kuti oh mwina ndi chani kapteni wa ndege ina akupanga zomwe amapanga zija akuti dead heading zoti ndikuthamangira ndikupita ku airport ina ndingokwera nawo chani ndingokwera nawo ndege nde ali atitenge ma details ake fast sangangonyamuka akuyenerabe kutenga ma details ake achite verify kuti ndiwe captain ndani ndipo ndi wa ndege iti iti amaliza kuwerenga air hostess kupita panali captain uja kumfunsa kunena kuti ndinu captain ndani ndi wa ndege itiyo Mukupita airport yanji? Akuona munthu uja sakuyankha angoyang'ana kutsogolo. Anamfunsanso munthu uja osayankha. Kumfunsanso munthu uja osayankha. Anthu nkuyamba kucheuka kumadabwa kuti ah munthuyu sakuyankha chifukwa chani? Mpaka air hostess wina kubwera kuzafunsa kuti ah tangofunatu kuti chani tichite verify kuti ndinu ndani tisanatani tisananyamuke munthu uja osayankha angoyang'ana kutsogolo. Kenako air hostess wina ananyamuka kuti "Ah, ndikangowaitana akapteni kutsogoloko atithandize nanga izi nzichani. Akapteni aja akubwera kuti adzamuyankhule munthu uja anangomuyang'ana munthu uja anangokweza nkhope mmwamba chonchi. Kapteni uja kuyamba kufuula ali mkati mofuula munthu anakhala atavala uniform asamayankha uja kungochita disappear kungosowa anthu onse akuona anthu onse kuyamba kufuula kuyamba kuthawa nanga sinali kale pansi sananyamuke. onse anaona nawo sikuti kapena kuti amaona ndi munthu mmodzi kumfunsa kapteni kuti chachitika ndi cha- ndi ndani akuti yayi ndi kapteni wa ndege ija inagwa ija ndimudziwa ndi mzanga ndithu kuchita disappear pompo akuona nde anthu aja analemba ripoti ndikulemba maumboni a anthu onse mapassengers amene anali mu ndege anawatani anaona nawo kuno tinali pompo taonadi zinapita ku headquarters a headquarters anangozikwirira ali nkhani izizi zitionongera business anthu akayamba kunena kuti ndege zathu zili ndi maghost anthu asiya kukwera azitisokonezera nde amazikwirira mpakana anayitana ma members of staff kuwauza kunena kuti mukapitiriza kuyankhula izizi tikuchosani ntchito aliyense asadzakambenso nde anthu amati akamapitiriza kukamba amachosadi ntchito anapeza kuti ndege ina ikutani ikufuna izipita nde injiniya anakwera ndege ija ndikuyamba kupanga macheki ake akupanga macheki kenako akuyenda ngati mkolido chonchi mwa ndege akuona kukubwera munthu kusogoloku koma munthu uja amamuziwa ndithu munthu uja kumuuza kuti "Ah, ukayang'aneko injini ya ku left usananyamuke ili ndi fault iye uja kuyima pamene paja nkuyamba kuthawa kucheuka kumuona munthu ujaso watani wasowa kuthawa akufuula kupita panja anthu ali ndi chani a injiniya ali ndamuona don repo ndakumana naye mkati mu ndegemo wandiuza kuti ndikachite check engine ya ku left anthu aa ah, ah, don repo mesa anafa mungozi ija ati ndikukuuzani wandiuza ali shaken anthu ali chabwino tiyeni ngati zili zoona tiyeni tikayang'aneni injini kukayang'anadi injini ya ku left anapeza kuti munali fault yonena kuti ndege ikanati inyamuke ikanakagwa analembanso report aku headquarters anazikwirira kenako mmodzi mwa ma executives akuluakulu a airline yo amakapanga inspect chani kaya nde akuyenda mkolido muja anangolandirawo anangomva ana akuyenda mkolido muja anangomva ngati munthu akubwera kumbuyoko atacheuka akuona ndi ndani ndi captain robert loft akumpasa moni iye uja kufuula captain uja ndikuchita disappear kusowa pompo ndiye anathawamo mu ndege muja anthu atamuona akuthawa ali iyi ajatu a executive aja ayenera kuti akumana nazo zija kumatiuza kuti tisayankhule ife zija basi after pamenepo analamula kunena kuti ndege zonse zomwe zinayikidwa china chilichonse chitsulo chochokera mu flight 401 zichosedwe anachosa zitsulo zonse zonse zonse anazichosamo atangozichosa zonse zinasiyika palibe amene amaonanso zoopsa kapena chani malipoti onse anatha aja anakwirirabe malipoti awo aja koma nkhani inali yonena kuti aliyense anayidziwa zimadziwika mpaka na wina analemba buku the ghost of flight 401 ena mpaka na anapanga filimu the ghost of flight 401 nde mkazi wa robert loft captain wa ndege imene inagwayo amene anafa anakwiya kwambiri ndi abale ake akuti mukutizunza chifukwa chonena kuti wani mwamuna wathu m'bale wathu anafa mu ndege imeneyoyo nde mukukhalira kumanena kuti ee akuyenda mu ndege akutani akutani mpaka kupanga mafilimu anasumira olemba buku anasumiranso amene anapanga filimu kunena kuti mutipange compensate ifetu zikutizunza zimenezi zikuti tizuti ayi m'bale wathu akutani akumayenda mu- ndi ghost chani nde nkhani indapita ku khoti akhoti ananena kuti "Ah, anthu awa sikuti analemba zabodza eti iwo analemba ma experience a anthu ena nde sibodza ayi iwowo sanganene kuti experience ya munthu wina ndi bodza nde ife sitinganene kuti ndi zabodza nde sitinganene kuti akuwononga kapena kuchita defame dzina la ndani la m'bale wanu nde khoti linakana linapanga dismiss kuti defamation kapena kuyipitsirana dzina ndi mlandu woti amasuma munthu wamoyo munthu sungamusumire nzako analuza mulandu ndi anachita apilu koma atachitanso apilu higher court inanena kuti pepani koma awawo angolemba zomwe anthu ena anachita experience analuzanso kachiwiri koma nkhani inakhala ngati yathera pomwepo kusonyeza kuti zonse zochitika chitika zoopsa zinatani zinatha nde i don't know kuti ndingazifotokoze kuti nchani ndizoti it's out there ndizotchuka zinachitika koma ndikhoza kungonena kuti zinakhala ngati kuti by kuchotsa zitsulo mu ndege yoti yagwa yapha anthu onsewo 101 nkumaika zitsulo zija mu ndege zina anakhala ngati kuti akunyoza manda a anthu ena akuononga manda ndegeyo inali manda ndi amaononga manda a anthu ena ndi atachotsa nkukazibwezeretsa pamene zimayenera kukhala zonse zinatani zinatha imeneyi ndi nkhani ya flight 401 zikomo kwambiri